Nde pali fundo 7 zimene tiunikirane mwachidule chabe kuti pamene tikuwerenga baibulo tikuyenera kudzifunsa mafunso kapena kuti fundo zimenezi. Fundo yoyamba ndiyakuti kodi kalata imene ukuwerenga kapena kuti buku limene likuwerengedwa lidalembedwa ndi ndani? Mwachitsanzo paulo akamakamba uh, akamalemba makalata ambirimbiri amayamba ndi mau akuti ine paulo. kapena kuti amadzifotokoza iye mwini kuti ine paulo chimodzimodzinso ophunzira ena akamalembanso makalata awo amadzifotokoza pa aroma 1 vesi ya 1 kapena galatiya 1 vesi ya 1 tikaona paulo akudzifotokoza yekha kuti iyeyo ndi amene adatani adalemba kalata imeneyi mfundo yachiwiri ndiyo yofunsa kuti kodi kalatayi kapena kuti bukuli likulembedwera ndani Chimodzimodzinso akadzifotokoza mosataya nthawi amafotokoza kwa amene kalatayo ikutani, ikulembedwera. Chinthu chinanso chimene tikuyenera kuchita pamene tikuwerenga Mawu a Mulungu kapena kuti ah, makalata a atumwi ndi kufunsa kunena kuti kodi akulembera chifukwa chani? And chifukwa chimene olembayo akulembera sitingachipeze pongoganizira mwa ife tokha. Tikuyenera tiwerenge thunthu lonse. chifukwa cholinga china kapena kuti chifukwa china chimene olembayo akulembera chimapezeka pamene tawerenga thunthu lonse ndiye kuti tikazindikira chifukwa chimene olembayo akutani akulembera kalata imeneyi fundo ina ndikufunsa kuna kuti kodi bukuli kapena kuti kalatayi idalembedwa kapena idalembedwera liti kapena kuti nthawi iti idalembedwa kapena kuti idalembedwera nthawi iti ndiye tina uzana kuyambirira kuja kuna kuti pali nthawi za magawo atatu imene ndi nthawi yakale nthawi yatsopano komanso nthawi imene ili nkudza ndiye pamene munthu ukuwerenga baibulo ukuyenera kudzifunsa kunena kuti kodi nthawi imene olembayo akulemba kalata imeneyi ikulembedwa nthawi yakale nthawi yatsopano kapena nthawi imene ili nkudza ndiye tidzaona mwa tsatanetsatane kuti kodi nthawi yakale tingaidziwe bwanji nthawi yatsopano tingaidziwe bwanji komanso nthawi imene ili nkudza ikudziwidwa bwanji kunena kuti pamene tikuwerenga tikazindikire chinthu chimenechi uh, fundo ya namba 5 ndiko kufunsa kunena kuti ndi mfundo yanji yomwe wolemba akufuna kupereka mu ndime kapena mthunthu lonse la ndime ndiye zimenezizi sizikungolotedwa yayi munthu akuyenera awerenge thunthu lonse kuti akazindikire mfundo imene olembayo akufuna kupereka mu ndimeyo kapena kuti mu thunthu lonse la ndimeyo zimene zikutionetsa kunena kuti tayenera ndithu kumatenga nthawi patokha ndi kudziwerengera kapena kuti kutenga nthawi patokha nkumaphunzira kuphunzira mawu kwa anthu amene akuphunzitsa kapena kuti akuphunziranso pa iwo okha moona mtima kuthandizana kunena kuti tikakhale omangilirika mu chidziwitso chathu pa mawu osati ziphunzitso za anthu fundo ya namba 6 ikuyenera kudzifunsa kuti kodi ndi chiyani chimene ndikuphunzira mu ndimeyi ndi zinthu zambiri zimene munthu ukuphunzira mu ndime zina tikulamulidwa zina tungophunzirapo chabe ndiye tikapanga chisokonezo chotenga zinthu zimene sitikuyenera kugwiritsa ntchito nkuyamba kuzigwiritsa ntchito ndikuti palakwika mawu a mulungu pamene sitikuwamvetsa monga paulo aku, a, petro akunena pa 2 petro 3 vesi ya 16 kunena kuti anthu osaphunzira komanso osakhazikika amapotoza mawu maka zimene adalemba paulo chifukwa akunena kuti muli zinthu zina zovuta kuzimvetsa ndiye amazipotoza kudzetsa chionongeko cha iwo eni ndiye tikuyenera kusamala kunena kuti tisakhale ndi phuma loti ichi akuti ichi akuti tichite ichi akuti tichite kodi akuti tichite kapena ayi ndiye ngati ukuphunzira tenga nthawi kuphunzira mulungu akudziwa zimenezozo ndipo ndi mulungu amene amabweretsa chidziwitso kapena kuti kuzindikira kapena kuti kumvetsa 2 timoteyo 2 vesi ya 7 akutitsimikizira za fundo imene kuti ndi mulungu amene amabweretsa kuzindikira kapena kuti kumvetsetsa kwa mawu fundo yomaliza ndi kuzimvetsetsa kapena kuti ndingazigwiritse ntchito motani ndimezi sichina chilichonse chimene chalembedwa chimene tikuyenera tikachigwiritse ntchito ndikutanthauza kunena kuti ngati kuti chalamulidwa kwa ife ndiye tikuyenera tikamvetsetse chifukwa pa aroma 15 verse ya 4 3 4 akunena kuti zinthu zimene zidalembedwa kale zidalembedwa kuti tika phunzirepo kapena kuti tikatengepo phunziro ndiye chinthu china chimene chili choti tingotengapo phunziro sichili cholamulidwa kunena kuti tikachichite koma kuti tikatani tikatengepo phunziro pamene potamaliza fundo zimenezo fundo 7 ndiye tikuyenera tizizifunsa zinthu zimenezi pamene tikuwerenga mawu a mulungu tisatope timapereka nthawi ku zinthu zina zonse zimene zina ndi zakunja zinthu zosafunikira kwenikweni koma kuti tikakhale ndi nthawi yodziwerengera mawu patokha chimaoneka chinthu chovuta koma fundo zimenezi zitha kutithandiza kuyamba kuzindikirapo chinthu china chake komanso ndi kuti baibulo likakhala ngati kuti latipepukira chifukwa ngati suzindikira zinthu zimenezi komanso magawo a nthawi zimenezi zimaoneka ngati kuti tikutsamwitsidwa chifukwa china chilichonse chimene chikunenedwa m'baibulo chili kwa ife kuti tikachitani tikachitsate zimene sizoona ngakhale pang'ono